ụmụ Izrel ụmụaka Chukwu doro asọ ndị Chukwu gọziri ego ihe ọ bụla ha na-eme dị mma i believe na ihe a na-akpọ money ritual ọ na-eme ọ na-arụ ọrụ does it work emebeghị m ya mbụ ama m anya ya ghọtara na money ritual ana m anụ ya na ntị hmm. ama m so uh, and the ee eh, ama m sị na ọ na-eme ama m sị na ọ na-eme because eh, a na-eli dibịa ọ wụ mmụọ na-eghe nsi ewuro a na-anụ na mmadụ na-apụ fuo a na-anụ na mmadụ na-ejiri agwọrọ ọgwụ a na-anụ na mmadụ na-ejiri eme nke so mụnwa ama anya ya and mụnwa enweghị ike sị na yes because ahụbeghị m enyi m emebe nwanne m emebe mụnwa emebe

o soro na-eme nke eme nke eme nke eme nke he nkwa awụrụ nọ na mkpọkpọ ụlọ ka o bi mm. ghọtara na so dibịa ahụ ewepụta ewukwuru ezigbote dibịa ya asị lekwe ị ma na dibịa dị ụzọ n'ole e nwere dibịa na-enye mmadụ ọgwụ ghọtara na o nye ya ọgwụ ọ dị mma because ndị igbo chukwu gọzi ndị igbo with ahịhịa dị n'ime ọhịa ghọtara na ụlọ ndị igbo ga-eme ọ pụta na ọ wụrụ ntị na-afụ gị ụfụ eze na-afụ gị ụfụ anya na-afụ gị o kpuo n'ime ọhịa kpata ahịhịa o mewuo ya o nye gị ahịa ma adị mma ọ wụ na ọ wụ ịba na-arịa gị malaria na-arịa gị o kpuo n'ime kpata nke kpata nke kpata nke kpata nke nye gị nke ị ma nke ọ kwa dibịa ọ dibịa ka ọ wụ ee dee dibịa nke na-eme tezu n'anya ebu mbe eme nke achụ aja eme nke ndị ahụ dibịa ee and dibịa ndị ahụ na-emekwa eje ha ji gwọrọ mmadụ nsi

dịka a bịa n'obodo anyị e nwere obodo anyị mmụọ obodo anyị nwere mmụọ a na-akpọ ogbu ahịa my father wụ onye isi ya na so na ọ wụ onye isi ogbu ahịa ahụ ihe ọ ma wee je ebe ahụ ọ waa ọjị ụtụtụ ghọtara na o kpee ekpere n'ọdịnala Igbo chekwa m ezinụlọ ya chekwa m obodo anyị chekwa m ekpọtụ my father awọ dibịa nna m awọ dibịa onye isi e, e, e, ndị bekee na-akpọ ya chief priest onye isi ịchụ aja mmụọ na-akwa dịka obodo niile ndị ha awọ dibịa

pagan ghọtara na another name of it wụ pagan igbo tradition dị iche igbo tradition ihe ndị igbo na-asọ nsọ omenala ndị igbo ghọtara na so now ka m gbawara gị ihe gbasara idol worshiper idol worshiper onye gara na-eje ụka onye nwere arụsị ọ na-efe chi bọọ ọ tụọrọ ya nzu ọ waara ya ọjị ọ kọsara mkpa ya ghọtara na onye ndị nwere agwụ nsi nwere ndị nwere ikenga nwere ndị nwere ihe dịsị iche iche nwere ndị nwere eze mmụọ nwere ndị nwere ihe mere na arụba ghọtara na ha na-efe ya na-esi efe chukwu nna ọ ya idol worshiper then tradition omenala nne ndị be anyị a na-erikwa eke egbukwele eke ya tradition ndị be anyị a na-eri mbe egbukwele mbe ndị be anyị a na-eri ewu egbukwere ewu ndị be anyị na-eri ịmara na ihe niile a na-asọ ọ ya bụ tradition ndị ndị Igbo na-asọ nsọ and be anyị na be anyị onye amụrụ esi akwụ ndị be anyị a na-alụ ya so i jee lụọ ya ma na i merụọla ala i mebiele the tradition ịghọtara na ehe ụlọ ndị ndebe ha gara na-alụ onye amụrụ esi nkwọ ụlọ ndebe ha jere na-alụ onye amụrụ esi orie so ihe dị iche dị na idol worshipper na tradition tradition omenala ejiri mara nde ihe eji wee mara ndị obodo ihe eji mara ndị Igbo then idol worship onye dere onye na-efe mmụọ paganism yes ndị a na-eme na-eme charm na na-ekechi mmadụ like ikechi womb mmadụ ma ọ bụ ime mmadụ ka ọ daa ogbenye ma ọ cause accident ma ọ any bad thing for mmadụ ha nwa abụrọ traditionalist
ha wọ traditionalist ha gwara ihe dị iche na tradition and um, um, um, um, lee anya

the wicked dibịa ihe agbawo ime arụ ime nwaanyị alụla di ya nwaanyị ọ macha mma ewetara di aga aja from left and right ụgbọ ya alụcha di ịma na ekechiri ekechi ị ga-ahụ nwaanyị nne ya mụrụ amụ nna ya mụrụ amụ ọ lụọ di ọ ga-atụ ya atụ ọ ga-amụ amụ ịma na ekechiri ekechi ụfọdụ na-esi n'ime family ụfọdụ na-esi just anya ụfụ ka ọwụ anya ụfụ

dịkwa na Bible yes osu dị na Bible osu outcast osu abịa na Bible o nwere ama m na mmesikọta ọfụma na mana ndị a gara ebe ugwu ndị ha gara ebe ugwu chukwu nna asị ha na ha emekọkwala ihe i je na Bible ị ya-achọpụta o nwere ndị a gara na-ebe ugwu chukwu asị gị na ya emekọkwala ihe ọ dịka ndị ndị otu Muslim na-eme ewe adịghị wọcha ndị bụ ha ha na-ebe ugwu so a sị na anyị na ha emekọkwala ihe and chukwu nna kwadoro ibe nwoke ugwu ghọtara na so ewerezie kpọ ha outcast and anyị na ha agaghị emekọ ihe then ndị be anyị abịa ghọtazie ihe n'ụdị ọzọ ndị be anyị si ghọta ya wụ onye agọrọ mmụọ wụ osu e nwere ike ihe a na-eme na-eme mmadụ ewere gbapụ ọsọ onye a na-emegbu emegbu ikekwe nne ya adịwa nna ya adịwa a na-emegbu ihe a na-eme ihe ma ọ gbapụ ọsọ laa obodo dị agha jee sị obodo ahụ, ya gbakwutere ụnụ ewere sị okay ebe gbakwutere anyị na a ga-agọrọ anyị mmụọ- a ga-agọrọ gị agọrọ gị mmụọ anyị and agọrọ ya mmụọ ndị be ha nwere ike ịkpa ya aka o nwe onye ga-emegbu ya o wee jee ihe ọbụla ọ pụtara were ị hapụ ya ihe ọbụla ọ pụtara kpa aka ihe abadịrị ya mba sef sef just like nwaanyị onye isi mkpe nwaanyị di ya nwụrụ ọhụrụ ihe ọbụla ọ kpara aka ị ga-eji ya bara ya mba asị na ọwụ osu ka ọwụ so and osu ahụ ihe ọbụla agbụrụ ya wụrụzie osu so ndebe anyị na-asọ ya nsọ ndebe anyị na-asọ ya nsọ ee eh, mana ị mara na kịta we ụfọdụ amụwara ya ndị a na-alụ nwaanyị alụọ ibe alụ ibe alụ ibe onye mazi nke wụ osu wa onye mazi nke wụ ihe Lagos mmadụ onye mazi nke wụ osu so osu wụ ihe konkonwu onye agọrọ mmụọ ndị agọrọ mmụọ ọ ha wụ osu mgbe mbụ ahụ ihe e ji amata ha na-acha ha ntị ihe e ji amata ha na-acha ha ntị a na-achụ ndị wụ osu ana ihe ọ bụla mere i zere ha ha bịagote ba n'ala gị i zere ha karị gị na ha ga-azọ anything a na-apampa ha apampa because na onye kwuru a gọrọ ha mmụọ na na-emewu emewu ibe ha si wee bịa dezie e were gọrọ ha mmụọ and mgbe ọ bụla a chọkwara na ibufe aja ha wa ji ebufe aja ahụ ihe ọ bụla mere ha ga-ebufe ya a na-akpọ ndị ọ wụ ndị osu so ndebe anyị na-asọkwa ya nsọ na ụfọdụ pụta ọ dịkwa ebe ọbụla n'ala Igbo so ọ dịsị ọ dịsị wee wee wee ụlọ ndị ọ dịsị ee mana ụfọdụ esi na-ewu ha na-abịazikarị nwee ego ị ghọtara na ndị ọ na-aka bịa nwee ego ha na-aka ama mma ha na-aka e nwere ihe Chukwu na-eme ha na-abịa ka maa mma ha abịa ka nwee ego ha bịazi dị more attractive so onye pụta a na-agbara e nwere ike ụmụaka wee esite anyị bụkura family ndị wụ osu ọsọ dị kama ya ga-adalụ ya nwụọ ị ghọtara na mm. so and mgbe ahụ e bupụtara osu na family onye ha ha daa n'osu mm. ụmụ ọbụla ị mụtara awụrụ osu o nwere ike dị mana awụ osu but jee lụọ nwaanyị osu ọ wụrụ osu yes ihe ọ bụla ọ mụtara awụrụ osu ya wụrụkwanụ na nwoke wụ osu jee lụọ nwaanyị ghara awụ osu nwaanyị ahụ awụgo osu yes mana ọ na-adịrị ha easy na ha lụrụ nwaanyị alụ than na nwaanyị wụ nwa afọ ije lụọ lụọ ha ghọtara na nwoke nwa afọ ije lụọ ha ka nwoke nwa afọ jee lụọ ha ha edentele that family emebigo that very family

and in short ihe ọbụla ndị Igbo na-eme uche Chukwu kwadoro because ndị Igbo ụmụ Chukwu nna ndị Chukwu gọziri agọzi ihe ọbụla na Chukwu nna ha na-eme Chukwu na-ebu ụzọ bikwasa aka gaa ya nsọ aka Chukwu na-adị n'ihe ọbụla ndị Igbo na-eme Chukwu hụrụ ha n'anya wee wee so ihe ọbụla ha na-eme na look at egwu ndị Igbo ndị Igbo gbara gị egwu short ọ bịa n'afọ egwu ndị ọzọ ha agba otu ụkwụ na-awụli elu ka a na-eme ka ewu

a sị na obodo adịghị mma globally so onye ọbụla jide obi ya aka onye etila aka n'ihe ọjọọ onye emewule mmadụ onye ọbụla tụkwasị obi ya na Chukwu nna na-ekpere Chukwu nna ihe dị mkpa wụ ndụ na-awụ o si wee dị njọ nwere ike before you know it ọ dịkwa mma ga ihe na ụwa na-eme ntụgharị ntụgharị ụwa na-eme rotation anyị amana na ụdị ihe ya ga-adị anyị ga-amaghị na anyị amana a ga-enwe global economic crash ghọtara na ọ ga-eru echi e wee nwekwaa global um, oil boom ma ọ um, um, money boom ma ọ anything boom ghọtara na ihe adịkwa mma ogbubukwe anyị na-achọrịkwa na-aṅụrịkwa so e kwuru maka enwe BP ghọtara na i ji enwe kama ị na-ezu osi jee nara nwanne gị kama onye asị onye ahụ ya ọkụ onye osi mma ọ bụrụ na ị wee jekwu mmadụ mgbe ị ga-ada n'ofe onye na mmadụ na-agbanyeghị ofe egenyelari gị dara ije zuru ezuru ma ọ jee eme ihe arụ ka ure nwee ego ma ọ jee gbuo gị na mmadụ emekọ bizines igbuo ya ka ibukọrọ dị ego maka ihe esiri ike ebe a onwe ego ekwuru ma ọ na-emegide mmadụ ibe gị ọ dị ya mma mmewe a na-adị mma biko ihe ọbụla anyị na-eme n'ụwa a ga-echeta na eluigwe dị a ga-echeta na echi a ga-aza ajụjụ ya pụtara na bikọs ịbịa sị isi na na-asa eluigwe dị n'ụwa na-emere nke chi egodo eluigwe wewuru pila ji ya dịsị ihe ka ihe eme ilechi onye godi na-akụrụ iche mara na mgbe a na-akpọ chukwu chukwu na chukwu wee rie oke pụta n'ezi mmiri na-ezo legide anya mana o nwere pọmpụ o si apụta onwe ya ahụ pọmpụ ebe o si apụta so ọ ga-egosi na ụwa dị omimi na chukwu dị ebube so o nwere ebe anyị na-eje so ị ga-ebu ụzọ kwado onwe gị aka n'ọtọ ende n'ụwa so ị ga-akwado onwe gị deme aka n'ọcha wụrụ ezigbo mmadụ ịnwetụkwana ụdị ihe nwanne gị echere ka nwanne gị yọọ gị ayọ bifo ị na-enye ya ịnweta ụdị ihe nwanne gị ọ bịakwana yọọ gị ịmara ekwu okwu ejile eme ngala ịnwere hmm. inwe isi akwụkwọ ejile eme ngala inwe iji ụkpa ejile eme ngala ihe ọbụla chukwu nyere gị ejile eme ngala hmm. mgbe ọbụla akpọrọ gị megiri ihe ọkwadị na ọwụ ego ejile eme ngala kama chụọ aja onye ọbụla iji nwanne mgba o bu ibu mgbe dobu na ọha nna hmm. ọhịa ọhịa

ịbakwanụ na skuulu ahụ ejena awụ ajọ nwa wụrụ ezigbote nwa rumere onye nkụzi gị isi ọwụ lekchọra rumere isi ọwụkwanụ na ị na-achị ọwụ ọwụ ahụ chọọ imebi gị sere aka gị na ọwụ ahụ chọrọ imebi gị sepụ aka na ọwụ ahụ bikọs a sị ya na ivul kọmunikeshọn kọrọpụt gud mana so ọwụkwanụ na ịchọ ihe mee mgbe anyị wụ ụmụaka anyị na-achị ọwụ ụdị ndị kara ihe mara ka anyị mụta ihe edere ịbakwana na skuul chịma ọwụ onye kara nwere isi akwụkwọ ka inwe ike mụta akwụkwọ ịchịma ọwụ ụdị onye gara ama akwụkwọ ọ ga-adọchi ya n'azụ ịchịma ọwụ ụdị onye na-apị foonu pịapịapịapịa ọ ga-adọchi ya n'azụ and ọwụghị ihe nne diri gị ọwụghị ihe nna gị diri gị so ihe nne diri gị jee mụta ihe were pụta so ị ga-agba mbọ jee fokọs ya ihe ị na-eme ọkwa na ọwụ bọyị ka ijere ijee wetu obi n'ala sọpụrụ ọga gị sọpụrụ nwunye ọga gị fes wepụta ya na-amụ ọrụ ahụ na ahịa ahụ na-eme ya ka ihe ọbụla wụ nke gị mm. ịmụ ihe na-anyị na-ahịa aka ahụ mgbe ọbụla mmadụ ire n'ihe ma ọ dị n'ọrụ ma ọ dị na-eme ya ka nke gị ọ ga-emere gaa n'ihu bọta ị na-eme na ọ gbasa anyị afọrọ na ọ gbasara m ọ ga-eme onwe gị ka ị na-eme bọta ịma na onwe gị ka ị na-eme so ihe m na-ayọzi yutu ha wetutu obi ha fokọs ihe ọbụla ha na-eme hapụga nwee ibe ụzọ ya ga-esi ebute ego bata bee echi gbawa n'echi ọnwụ uru adị ahịa adịghị akwụkwọ ndị bara abụ ụfọdụ a na-ala ego ji gwa ya ụtụtụ adị na-eri ego ọbụla ya tara ahụhụ nweta ị na-ahụ na-esi eri ya na adị iche onye na-akpachapụrụ ya anya bọta ego agara ata ahụhụ nweta a na-eme efu ịnwere ike nwa onye hụ na-agba moto to isi ọrịa sara ihe niile ọyọmanyị owerekwala na-aga so ole n'isi ya bikọs ọwụ ego mbute ya ga-emeli ebe a na-aṅụ igbo ebe a na-aṅụ drọg ebe a na-eme nke ị nwetakwara ego ofesisi asị fụfụfụfụfụ ọtụtụ ewe dekọm

ee echichi ọ wụ anyị nwere ụzọ echi na-atọ hmm. echi na-atọ ahụ anyị nwere ọ wụ ee ọzọ nna gị nwere ike mere gị ọzọ and ihe wụ ọzọ ya ọzọ wụ ya ka a na-akpọ nze na ọzọ and ihe ọzọ ji wee bata ụmụaka wụ mgbe a lụrụ ọgụ ọ wụrụ obere ihe ọ nnukwu echichi ka ọ wụ mgbe a lụrụ ọgụ so asị a na-echi ji ego mmege ọgụ Biafra na Naịjirịa asị na echi ji ego mmege so o nwezi ihe nwere ike ime ewezie ha ewezie na-echiri ụmụ ha echichi ị ghọtara na ewezie na-echiri ụmụ ha echi eji azụ ọrị amaghị nke emeta ibi ya were bịa chie ha echi that's why ji wedu keta oke ihe aha nwụ aha ọzọ ọ wụ nna na-emere ya ọ wụ nna na-emere you understand ya ha

eji m ịkpa abịacha ya agarụ decoratecha anya designcha anya so ọ na-agbakwara egwu egwuru ahụ eji eje ahịa mgbe ahụ ọ na-eyibe pantị sef onye pa ahụ pantị bịa yirizie mkpa owuru wee mechie ya so I'm telling from my place abịa akọrọ ni so ehe then abịa mechaa nke ọzọ ahụ that ọzọ ọ wụ everybody na be anyị nwere ike ichi ihe ewu mbịara mbịara o nwere ike ichi ọzọ na be anyị ị wụ nwadiala i nwere ike ebe be anyị chie ọzọ na be anyị Ehe, then abịazie after ọzọ enwezi ihe a na-akpọ enwere ihe a na-akpọ ogbu ehi a na-echi ya echi na nna na-enwe kịta igbu ehi na asatọ na ime ememe ya na be anyị anyị ewuwe ogbu ehi and o nwere okpu ogbu ehi okpu ogbu ehi ụdị a black dịka black one ya wụ okpu ogbu ehi so onye nna ya nwụrụ ọ kwacha nna ya bịa gbuoro nna ya ehi a na-asụ ụtara ji a na-asụ ụtara akpụ a na-esi nri ruo nkwụ elu ruo ngwọ ehe were bịa nye ndị ogbu ehi ndị ogbu ehi ga-ekere ehi ahụ ndị ogbu ehi ga-ekere ehi mara na ewuru na ogbu ehi ehe mara na-echene na ogbu ehi echime na ogbu ehi so awụ ogbu ehi because a gburu nna ya ehi pụtara na then abịazie ụmụ ihe a na-akpọ eze eze ikpe ya ka a na-akpọ chief a na-ekwu okwu ya na eze ikpe wụ ee mbịarambịara a na-awụ ya be anyị osu a na-awụ ya be anyị and a ga-ahụ ụdị mmadụ ị wụ n'obodo ewetara na ị wụ onye osu ị wụ onye na-egbu mmadụ ị na-akpa nsị ị na-eme ihe ọjọọ ya ga-enye gị the- the- the criteria ichi eze and eze awụzị obere ihe a na-echi ya seven times ka a na-eme ya ị ga-abịa mee ya seven times bịa buru ego eze ị bịa kụọ nkwụ eze ị bịa sụ ụtara eze ụtara eze ahụ akwụghị adị ya elu akpụghị aha nna elu ụtara ji aha nna eze ga-adị ya ebe eze ahụ akpọkọsị ndị mmadụ nkwụ elu surplus asị ngwọ surplus asị beer surplus asị abịa rime ericha ị bịa bịa gbuo ewu eze jie na ahapụ ụkwụ ụlọ dis ị bịa ihe a na-egbu ji ya wee tọ no matter how big dam dam ghọtara na so a ga-esikwa ya esuo ya were egbu ewu kpọkọkwa ndị mmadụ lukwe nkwụ like that after that bịazie zụọ ahịa eze abịazie kpube gị okpu na mara na-ewurula eze and eze ahụ ewuzi a king bụ ụnụ nwụọ like be anyị na-eme rotation na-anọ wee wee orutu na be anyị I'm starting to be a king my place o nwezi ihe m mekọrọ you understand o nwezi ihe a ga-asị mmemme so then anyị bịara nwee another chief honoring chief enwe ị dị aware a na-enwe dọkịta nwee honoring dọkịta honoring dọkịta cannot talk where doctor is talking but ha ncha dọkịta apụta dọl dọl Ehe. so honoring chief ụfọdụ ya eje gbuo wa- 419 kpata ego o mee ofu ihe n'obodo echime ha chief na ọrụ na eze dị akparị Ehe. ụfọdụ ya eje zuo osi kpata ego mee nwatịnụ echime ha chief ee ụfọdụ ya emekwe rụkwa ọrụ dị agha

kabinet you understand because e nwere ike onye nwere ego a na-awụkwara chifu eh, onye jiri enwe ego na-awụ chifu ghọtara na because ị nwere ike wuru ezigbo mmadụ but inwe ego odi ndị eze nwere ike hụ chifu ọ ga ma ọ bụrụ igwe ụdị mmadụ dị ka anyị ọwụwa anyị na-eji ezi onye na-agba jeep ọ wụrụ n'ọ ya wụ chifu no ị nwere ike nwe onye wu chifu i je ebe o bi ọnụ ụlọ okwu keke o bi by merit chifu by merit hmm. by merit ọ na-eme eme na be anyị ọ na-adị ebe ọ n'ime ụlọ hmm. unless papa lụrụ nwaanyị naabọ hmm. like mụwa pa ji nwaanyị naabọ hmm. so my father mere nke diọkpara ma diọkpara anyị niile so mụ abịazie mee n'afọ nne m and my brother sị m mee emee m ya because achịrị m obodo anyị nnukwu achịrị my kindred 8 years chịa village 8 years chịa my community 10 years chịa my youth ten years ghọtara na so a ga-emepụtasịara ha ihe abịakwara na be anyị and onye na-awụkarị chifu onye nwụrụ nwa ọnụ okwu ụmụ omenala soro nna ya ije chifu awụọ onye ga-agịrị ama ihe ya ka a na-eji apịa aka ahụ ya ahụ na mgbe e butere na be anyị m chọrọ ime nwanne m sị misu ami gama n'ihu mgbe emerite ime ha nye nkwado ọghọ mana be nne m awụọ m diọkpara onye kwesịrị ịwụ diọkpara nne m but diọkpara nne m amụghị okwu onye nke ọzọ pastọ ha sị mụnwa go ahead ghọtara na ee and pụtakwadị na ebe na kabinet ma ọ n'ebe ndị eze ikpe nọ anyị na-akpọ ndị eze ikpe na be anyị ụfọdụ na-akpọ ndị ichie ịbata na be anyị a na-ekwu okwu ya ị hụ na ndị ma ihe ghọtara na ị hụrụ na ndị chukwu nyere amamihe ịma amamihe a na-azụ ya azụ a na-agụta ya n'akwụkwọ ọ gift of God ọ chukwu na-enye mmadụ ndị bekee na-akpọ wisdom yes ọ chukwu na-enye ya mmadụ so ihe nkwere ndị a enwere that's why eze ji ya na-eme anything without them hmm. because ha ga-agwa eze lekwe lekwe lekwe lekwe lekwe and eze must follow what they said because ọwa eze ọwa ha ncha niile and ha ekwuwere ka ọwa ha na eze so ọ ya kpatara eh, mana abịazirikwere n'obodo wee bịa Lagos ya nọ azụrụ m bịa wụrụ ihe mee n'obodo ụfọdụ eme agwụ isi ụfọdụ ama ọzọ

ee ọ wụghị pụta ebe na-asị ị wụ eze ndị Igbo ị wụ eze ndị Igbo ị wụchaa eze ndị Igbo dazie ebe na ị wụrụ gịnị ee ị wụrụ ị wụrụ nwa bọyị ndị Igbo so look at it so awụ m pure traditionalist a titled man a pure traditional title holder ọ ya wụ echichi m echichi from my father chiri m na nke pụtara chiri onwe m so ọ ya
nna anyị ukwu ga-amaka o ekenekwa m gị for the oghere i nyere anyị eh, ịkpa nkata with you because ị ma ka anyị na-ekwu ka ndị youth na-amụtakwa so many things o nwere ihe i kwuchara na mụnwa na onwe m bụ mmadụ mụtakwara ihe m ga-akụzikwara ụmụazị so ekene gị daalụ shinne o chukwu gọzie gị chineke dowekwa gị gọzikwa gị
ha gba mbọ na-akụziri ụmụ anyị igbo igbo onye ọbụla kụziri ụmụ igbo mm.